aha m Chidozie Ihechere Chidozie Ihechere kee mpaghara na ngalaba na ọnụmara i si n'ala Igbo na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo abụ m onye Imo steeti ebe na Imo steeti ka i si onye Obowo ebe na Obowo onye Ikenanzizi ebe na Ikenanzizi onye Ndịuhu onye Ndịuhu ka o si ngwa spelere anyị Chidozie na Igbo ee
ee nye mmakwana C H I. o nwe ihe dị ka C H na edemede igbo ahụbeghị m ya mbụ spelere anyị n'igbo Ama m ya. ị maha ya Mba ama m eziokwu. Chidozie Ee.
ị maha ya Eziokwu.
Nyere m aka nwanne. Maazị Onyekachi Chibọ Maazị Onyekachi Shibọ Shibọ biko kee ngalaba n'okpuru ọchịchị i si na ọnụmara i si n'ala Igbo m si Owerri North Local Government dị n'Imo steeti n'ebe ka i si na Owerri North
esi m Umuorisha Emii Umuorisha Emii Emii ndewo ngwa ị ga-espelere anyị Onyekachi n'Igbo ọkwa aha gị ka ọ bụ ee ngwa spelere ya Onyekachi n'Igbo

kedu aha gị afa m bụ Nwachukwu Anajemba Nwachukwu Anajemba kee mpaghara na okpuru ọchịchị na ngalaba i si n'ala Igbo abụ m onye Anambra steeti Idemili Local Government
Abatete ya mere e rute na Abatete e rula ebe gị e ru na be m na sụpụtara n'ahịrị n'ahịrị Chidimma kpọpụtara ya Chidimma Chidimma ee n'ahịrị n'ahịrị ee supelie ya okay
C
were Igbo supee ya onye na-agwa mkpọtụ ya nụ biko nụ chi
na ihe ọ na-agba olu akwara ọ na-agba akwara echi

Kalu Akuma Ukaegbu kee mpaghara na ngalaba na ọnụmara i si n'ala Igbo awụ m onye Igbere in eh, Bende local government area na Abia steeti ebe na ọnụmara ebe na Igbere ka i si awụ m onye Amaofufe onye Amaofufe Igbere ka anyị na ndị Oye ndị Amaofufe ndị Oye ndị Amaofufe o nwere ndị na-anọ n'ama egwuregwu ebe ọbụla sọrọ gị si ị ga-anọ n'ama egwuregwu keekwa ihe ị sị wụ aha gị ọzọ aha m wụ Kalu Akuma Ukaegbu Kalu Akuma Ukaegbu ngwa speliere anyị n'Igbo Ukaegbu
a i gbi u Ukaegbu
ka a igbi biko kedu aha gị nwoke ọma ikenna agha ikenna agha kedu okpuru ọchịchị i si n'ala igbo kedu ngalaba i si kedu ọnụmara i si n'ala igbo esi m imo steeti na ọsụ lokal gọọmenti
ya bụ na e rute ọsụ gọọmenti na-akpọ aha gị ezi na ụlọ unu ezi jos ndị be agha ndị be a n'akama ị bata ha n'ọsụ lokal gọọmenti ị bata ihitenansa akama lokal gọọmenti ndị be agha famili agwụgwọ agwụgwọ akwụkwọ ilu akwụkwọ ilu akwụkwọ ilo akwụkwọ ilo ilu akwụkwọ ilo ilu akwara
akwe Lee a akwara. Akwere a akwara. Ihe kpọrọ na akwara. Maka i nwere mmụọ nke maka i nwere mmụọ nke nri. I nwere mmụọ nke nri, onye mere o jide gị fetefete n'ọnụ ịkpọ. Kpọpụtara anyị achịcha. Achịcha. Achịcha. ọkwụrụ m ihe wacha agwala ya achịcha achị ịcha achịcha ọ sị gịnị
achị ịcha ya achịcha achị ichi a achịcha achị ichi a kụpụrụ nụ ya aka biko nụ
aha m bụ ọzọemena ọzọemena nwa onye ọzọemena nwede ọzọemena nweze biko mgbọdụdere nụ nwede nwede nwede nwede ọzọemena biko mgbọdụdere nụ nụ ọzọemena nwede kee mpaghara i si na ngalaba i si na okpuru ọchịchị i si n'ala igbo esi m n'enugwu steeti

n'Igbo nna ama m ya eziokwu aga m atụrụ gị aha gị ma ya mgbọ gị atụrụ gị mana eme mistake na-akpọ m ya ya mbụbụ mee ya mbụbụ mee igbo igbo anyị gara n'ama egwuregwu biko kedu aha gị nna aha m Ujunwa aha gị wụ Ujunwa Ujunwa Ujunwa onye nlewedim ujunwa nlewedim kee mpaghara na ọnụmara na ngalaba na okpuru ọchịchị i si n'ala naijiria esi m imo steeti ka ị nọ n'ọlụ imo steeti nọzi n'ime ọlụ ugbu a Ọlụ nọ n- o- na m ekwu- ọ kwa igbo ka m ga-eji ekwu ya igbo ka m chọrọ Aha.
imo steeti
ebee na imo steeti n'ọlụ ebee na ọlụ njaba lokal gọọmenti ebee na njaba Okwudọ o e nwere Njaba lokal gọọmenti nwekwa Ọlụ lokal gọọmenti no ọlụ is a zone is a a zone ọlụ is a zone eh, i jizi bekee na-asụziri anyị igbo ọ kwa ya mana, otu kwesịrị ekwukwe zone na. ee
zone wụ ngalaba Okay. em biko ka a ka na-eme egwuregwu kee ị sịkwa aha gị ọzọ Ujunwa Ujunwa onye Nnewedum

brọda nwada m ka ị maha ya
anamala nnọọ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene
biko kedu aha gị afa m bụ Hyacinth aha gị bụ Hyacinth Hyacinth ewo mana ị wụ ezigbote nwa afọ Igbo yes eziokwu abụ m onye Igbo yes ahụ ha si Igbo ndewo, Chukwu gọzie gị n'ihi ibere azikwa onwe gị eh, biko kee mpaghara na ọnụmara na ngalaba ala Igbo n'okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo Naijiria esi m na Ebonyi steeti ebe abụ m onye Isu n'Ọnịcha lokal gọọmenti abụ m onye Isu Achara nwata isu achara eze okoro nnohe heo nwata isu achara eze okoro nnohe okoro nnohe okoro nnohe
aga m eji nke m wee mebie nke gị dee ị ga-asụpịara anyị onye egbula m kpọpụtara ya n'ahịrị n'ahịrị onye egbula m o

onye egbula m ọ bụ na ọ bụghọ la m mụ mụ onye egbula m mụ biko kee aha gị nwaanyị ọma Amaka. amaka nwa onye Paul Ani. Paul Ani ehe kee mpaghara i si n'ala igbo ọnụmara na okpuru ọchịchị i si n'ala igbo Awụ m onye Ebonyi steeti.
ebe na ebonyi steeti Ọhọzara. ọhọzara ebe na ọhọzara

ANR.
Eh? Boy, you say again.
ANR. Amara Okenwa. Amara Okenwa. I jizi fune na-asụrụ anyị Igbo ọ kwa ya? Mba o.
Biko kee mpaghara na ngalaba na ọnụmara i si n'ala Igbo. Enugu steeti.

Mm, Martin Okoroji. Martin- Martin ka ọ Ma- Martin? Martin martin okoroafọ Okoroji.
okoroji O-K-O-R-O-J-I. ee ọ, nke a bekee ka i ji kpọọ ya. biko kedu mpaghara na ngalaba na ọnụmara i si n'ala igbo n'okpuru ọchịchị i si n'ala igbo Esi m na na esi m na Ụmụcheke Amaifeke n'ime ọlụ Imo steeti. Ụmụcheke Amaifeke im- n'ime ọlụ nke dị na n- okpuru ọchịchị Imo ee ndewo

Chukwuma Nike kedu mpaghara na ọnụmara na ngalaba n'okpuru ọchịchị i si na ala Igbo ọ bụ onye Enugu steeti ebee na Enugu steeti Nike ebee na Nike Nchetancha Nike Nchetancha Nike Nchetancha yes Nike Nchetancha na Nike ndewo o were m anya na ị gara akwụkwọ n'ala Igbo ị gara ọta akara n'ala Igbo agara m biko ị ga-asụpere anyị nke ahụ ị kpọrọ Nchetancha sụpere ya n'Igbo n'igbo
ncha ee Eh, n- eh, eh, mm, chi a m chi a o nwere ihe dị ka m na asụsụ igbo biko nụ biko o nwere ihe dị ka m na edemede igbo ọnwa ahụ ka onye nwa na-anyụ m ka ị na-achị nsị m ọ nị ka e nwere nị okay nị chi a nị nị chi a ee te a Mm, afa m wụ Emma Emma onye Emma Nwagụ Emma Nwagụ yes o were ma yes ahụ ha si ok Eh, biko oke ahụ ha si bụ oge ọ bụ Eh? ọ bụ abụọ Eh, ndewo kedu ebe i si n'ala Igbo Emma eshi m na Nkanụ

N Y Y I N. biko ka ihe ị sị wụ aha gị ọzọ aha m bụ Iheanyị Ucheaga Iheanyị Ucheaga maazị Iheanyị Ucheaga ngwa ị ga-asụpere anyị nke a na-akpọ spelling na bekee ị ga-asụpere anyị Ucheaga n'igbo n'igbo n'igbo Ucheaga wụnụ aha igbo kpọpụtara anyị ya n'aha igbo